Onukwu na ndị ụka akụkọ ihe mere n'ala ndị mmụọ ihe anaghị eme na nkịtị ụmụ mmadụ si na ojimkpọ na mmụọ ibe ya agaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko ma chezọọ na nwa sị na nne ya agaghị arahụ ụra agaghị arahụ nke ya ọ bụrụ na mmadụ ma ihe echi ga-ewetara ya ọ ga-adị njikere Ya mere, nka na ihe ọmụma ndị mbụ na ndị egede jiri kwuo na echi dị ime, o nweghịkwana onye ma ihe ọ ga-amụ. Ihe anaghị agbagwoju agadi mmọnwụ anya mana akụkọ ndị ụka jiri bịa ịkwatu ụlọ Ojimkpọ gbagwojuru Ojimkpọ anya. Ojimkpọ bụ mmanwụ e tiri n'ụkọ mmanwụ, ochie awọrọ. Ọgbọ ya na mmadụ abịazuola ụwa ugboro ole na ole. agadi nke ya nwetara ya n'ikpere nweta ya na ntị mana akọ na uche ojimkpọ zuru oke okwu anaghị esere ojimkpọ na mmụọ ibe ya mmadụ ka a na-aya n'isi ụtụtụ ahụ ka ihe na-agwa ojimkpọ okwu gwara ya na ụbọchị adịghị mma nna mmọnwụ gbara onwe ya ume n'ihi na o nweghị ebe o siri mejọọ nwoke o nweghị ebe o siri mejọọ nwaanyị ojimkpọ tinyere aka n'ọkwa nzu ya were isi ose ọjị o wefere aka ya abụọ n'azụ tụpee ya bụ ose ọjị tupu o wefete ya n'iru agadi mmanwụ gbanyere mkpụrụ ose ọjị anọ n'aka were ya kwubie okwu ma jụchaa awọrọ ya o jikwa ọjị ugo rịọ ihe ahụghị anya ka ha bupụrụ ya n'ezinụlọ ya uke mmụọ na uke mmadụ ka ha buo ọgụ gbuo okwu ọnụ ojimkpọ kere nkwụcha ụbọchị ahụ niile ọ na-ele ihe ọbụla anya ugboro abụọ ka ọ mara akụkụ ya bụ nseke ma ọ bụ ọgbanuke ga-esi abịa nkwụcha niile nna mmanwụ kere amịtaghị mkpụrụ ọdachi bịakwutere ya esighị ala mmụọ ụmụ mmadụ aghọọla ọdachi nyere ojimkpọ na mmụọ ibe ya ndị sempat jidere diọkpara ojimkpọ na-akụ ya ka ha kụgbuo ihe tinka kụrụ pan ebere adịghị ya Sempat chezọrọ maka ikpere onye iro ha ekpere. Ha sị na nwa mmụọ emeela ha ochie na ọhụrụ, na ha ga-esuriri onukwu na awọrọ ya ọkụ. Ya bụ alụsị akpakarịala ike, anyị ga-egosi ya osisi e jiri tụọ ya. Nke a bụ ihe na-apụ ndị ụka Sempat n'ọnụ. Onukwu n'onwe ya bụ ehi enweghị ọdụ chi ya na-achụrụ ijiji. o nweghị onye ma ka o siri mịchapụ ụmụ ụmụ mmadụ n'aka ma rie mbọmbọ ndị na-akụ ya ihe sochiri ya anya n'egbughị oge maka na ụbọchị niile bụ nke onye ori mana taa dịka ha siri hụ ya bụ ụbọchị sempat sempat bụ nnukwu ụlọ ekpere ewubere n'ala Igbo ụmụ Igbo wubere ya bụ ụlọ ekpere na ncheta otu nwoke a na-akpọ Patrik Patrik bụ onye mba mmụọ Igbo amaghị Patrik Patrik amaghị Igbo o jighị ụkwụ ya bịa ala Igbo ọ gwaghị ụmụ Igbo ka ha wuola ya ụlọ ekpere ndị wetara akụkọ Patrik bụ ndị mma ihu abụọ aha ha adịghị mma n'ogene mana ụmụ ndị gboo ji okwukwe nabata akụkọ a kọọrọ ha banyere Patrik ndị sị na ha bụ ndị Sempat nara akụkọ ya bụ nwoke were okwukwe mee onwe ha ndị otu Patrik Ndị wetara akụkọ Patrik abụghị naanị sọ ala Igbo ka ha sụrụ ya bụ adaka n'ọnụ enwe. Nkụzi nke okwukwe ha zuru mba kwuru mba ndị ọzọ ọnụ. Ọtụtụ mba ka ha kpara akwụkwọ ọha n'isi. Ụfọdụ mba ndị ọzọ ka ha gwuru ji n'isi ha. nka na ihe ọmụma ndị mbụ na ndị egede bụ a hụ n'anya e kwe mana ndị wetara akụkọ Patrik dị nkịrịnka ha gwara ụmụ ndị gboo na ngọzi ga-adịrị ndị ahụghị n'anya ma kwere n'egbughị oge Patrik gbara mgbọrọgwụ n'ala Igbo nkụzi nke okwukwe mere mmemme n'ụmụ Igbo nke na agha okwukwe ndị Igbo na-ebuso onwe ha mere na mmadụ na-ayakwuazị mmadụ ibe ya ọ bụghị mmadụ niile nabatara nkụzi okwukwe ndị ọbịa ahụ mana ọtụtụ n'ime ndị nabatara ya ji nghọta kụsara akụsa chefuo na ha bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ chefukwa na ahụ n'anya ekwe bụ nkụzi nke okwukwe ndị gboo ka onukwu mịchapụrụ ndị na-akụ ya ihe n'aka ma gbapụ ọsọ igwe mmadụ si n'ihu gachiere ya si n'azụ gachie ụfọdụ bu okpiri n'aka osisi ha ga-akụ nwa mmụọ ndị ọzọ pịrị aka ọkpọ maka ụtụ ọkpọ a ga-atụrụ onye omekome mana nwa mmụọ lara ije ahụ onukwu bụ mmụọ dị nzuzu chi ya na-agbara ọgụ okwu na ụka nke ya bụ a chụọ ya n'ubi ọ gaa n'ọba nke o mere jụọ oyi o mekwa ọzọ ka diọkpara oji mkpọ jisiri ike gbapụta n'ogige st pat ka ọ tụliri mma ya elu na ụmụ mmadụ agaghị ahụ azụ onukwu anya ọzọ ọsọ mgbada bụ n'ugwu ọsọ onukwu bụ n'ụzọ warawara ndị na-achụ ya ọsọ dị njikere imemila ya bụ nwa mmụọ onukwu na onwe ya dị njikere maka ọsọ ndụ agwụ ike kpitim kpitim ka ụkwụ ha na-ada onukwu kere ajị n'ume o doro ya anya na aka kpara ya bụ Ezeka Udene okwuo mmụọ chiri ya ọzọ ndị st pat chere na ha ejidela onukwu ọzọ mgbe ha chụrụ nwa mmụọ ọsọ gbaba n'ọdọ achala ọdọ achala bụ obere ala na-ese okwu n'etiti ọzọ eze ukwu na ndị st pat ọzọ eze ukwu ji obi ọcha nye st pat ala mana st pat manyere aka zọwa ala eze ukwu ndị ọzọ naanị ukwu achara jupụtara ebe ahụ niile ahịhịa ụmụ mmadụ na-awụnye n'ọdọ achara mere na igbo ahịhịa na igbo achara na-ala ibe ya elu ọgụ eze ukwu mere st pat ka st pat bụba ọhịa mwute eze ukwu bụ na ya na sempat gara nta ozigbo ha tinyere isi n'ọhịa ka sempat tụdoro ya egbe n'ụkwụ gbaa eze ukwu si na ọ jụrụ sempat ọ mụkwa anya mana sempat tụdokwara ya egbe n'ụkwụ nke ugboro abụọ gbaa ọzọ eze ukwu bidoro zọwa onwe ya mgbe ọ hụrụ na achụmnta ya na Patrik abaala nke onye nwe nwa kpọrọ nwa ya nkịta ha abụọ duru baa ọhịa tagbusiri onwe ha ekere mgba eze ukwu na sempat gbara n'ọhịa bụ nke nkịta rie nkịta onye gbuo ibe ya ọ kpụrụ eze ukwu bụ aka ji ọfọ o meela okenye mana ume dị ya n'ahụ ọzọ eze ukwu so na ndị chiri echichi mgbe echichi bụ echichi o so na ndị kara mma niile mgbe eziokwu bụ ndụ nwoke ji ọfọ ala jide ọfọ aja ala nka na ihe ọmụma ndị gboo si na oji ọfọ ga-ala ugbu a eze ukwu si na ya ji ọfọ Patrik onye mba mmụọ sikwuazị na ya ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya. Eze ukwu chere Patrik aka mgba ka ọ hụrụ na ihe ya na-achọ ịghọ nke onye ọzọ. Okwu ụbọchị ụtụtụ ya na Patrik adịghịzi ka ha siri kwuo ya. Ihe ọkara dị n'okwu Sempat. Eze ukwu gbawara ọnụ gwa ndị na-ajụ ya ajụjụ ọnụ. Ọ gịnị bụ ihe ọkara? Otu onye kọtụma na-ajụ eze ukwu. Ihe ọkara bụ aghụghọ, onye mma ihu abụọ. Eze ukwu ji oke olu aza ọjụjụ ọbụla a na-ajụ ya n'ụlọ ikpe. Nwoke dị ike na mmadụ dịkwuazị ike na mmụọ. Ihe bụ akụ ilu na-ada n'ọnụ abụghịzi otu o si atọ. nkọwa gị ọ bụ na Patrik dị asọ bụ onye mma ihu abụọ eze ukwu amaghị Patrik dị asọ Patrik dị asọ amaghị eze ukwu nke a bụ ihe maazị eze ukwu zaghachiri ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ kedụzi onye bụ onye mma iru abụọ ndị sị na ala eze ukwu abụghịzi ala eze ukwu bụ ndị aghụghọ ha dum bụ ndị mma ihu abụọ ugboro abụọ ka eze ukwu gara ụlọ ikpe zaa ogologo ajụjụ maka ala ya eziokwu abụọ anaghị aga ụlọ ikpe onye ukwu na onye nta maala na ala bụ nke maazị eze ukwu mana ụlọ ikpe ndị ọbịa wetara jidere okwu kwụ ọtọ kpọdo ya isi n'ala ma sie ọnwụ na eze ukwu ga-abịarịrị zaa ajụjụ n'aka n'aka sempat batasịrị ala igbo ka ụlọ ikpe ndị ọbịa sochiri ya anya ndị ahụ gwara ụmụ ndị gboo maka patrik dị asọ bụ ha wetara ụlọ ikpe ahụ Nke a na-eme n'oge ndị Igbo na-anụ agha nke a kpọrọ Arọ Anglo War nke 1901. Eze ukwu bụ nwoke na-asọrọ ihe. Abacha uchichi a na-ata n'ụlọ ikpe ahụ ejughị ya afọ. Nke ugboro abụọ ahụ Ọzọ eze ukwu kpebiri na ụkwụ ya agaghị atụ n'ụlọ ikpe ahụ ọzọ. Ọzọ eze ukwu buru ọfọ ọbịara egbu m tụọ n'ala ahụ, buru ọfọ aja ala tụọ. Ọ zaala oku Sempat kpọrọ ya ugboro abụọ n'ụlọ ikpe. Ugbu a, Sempat ga-aza eze ukwu oku n'ihu aja ala. ọsọ gbara ihu gbara azụ ihe karịrị afọ iri agaala oge nke a mere Sempat na ndị na-eso ụzọ ya alọghị ya bụ ala anya ọzọ ngwa ngwa onukwu tinyere isi n'ọdọ achara ahụ ka ndị Sempat gbara ọdọ achara okirikiri dimkpa mmadụ ole na ole obi siri ike chọrọ onukwu waba n'ime ọdọ achara anya na-enwu ha ọkụ okpiri ha ga-eji kụgbu nwa mmụọ dị ha n'aka ụmụ okorobịa ndị a zọpịara ọdọ achara ebe ha na-achọ onye tabiri omeji ha ha chọrọ nwa mmụọ n'elu chọọ nwa mmụọ n'ala mana anya ahụghị onukwu sempat ekweteghị na nke ahụ bụ eziokwu o doro ndị ụka anya na onukwu ha na-achụ ọsọ gbabara ọdọ achara o dokwara ha anya na nwa mmụọ agbapụtaghị ọzọ ya mere ha jiri kpebie na ha ga-atụnye ọdọ achara ọkụ ka nwa mmụọ soro akwụkwọ achara kpọrọ nkụ laa mmụọ nke ugboro abụọ ka ha na-ekwu ya ekwu ka ha na-eme ya eme anwụrụ ọkụ si n'otu akụkụ laa elu igbe ahịhịa na akwụkwọ achara kpọrọ nkụ mere na ọkụ gbasara ọdọ achara n'egbughị oge ụmụ mmadụ lara azụ obere ma chere ka nwa mmụọ machapụta ka ha kụtuo ya onukwu na awọrọ ya ga-asa n'ala ka ihe ndị a niile na-eme akwụkwọ kpọrọ nkụ ka o jiri kpochie onwe ya were anya na-eso nzọụkwụ ndị St. Pat ihe nwa mmụọ ga-eme dị nwa mmụọ n'uche ọkụ ọgbụgba ga-eru ya nso n'oge na-adịghị anya Onukwu ji anya agba ogige. Ọ na-achọrịrị akụkụ ga-akara ya mma ọ ga-esi gbafuo. Akụkụ ndị St. Pat tụrụ anya nwa mmụọ ga-esi gbapụta abụghị ebe o si machapụta. Onukwu buuru osisi na-enwu ọkụ tupu ọ malie ka akụ mgbawara ụgbọ. Ọnọkọ ọkụ nwa mmụọ bu n'aka ka o jiri yie mmadụ abụọ kwụdebere ya ụjọ. ụmụ okorobịa abụọ ndị a adịghị njikere. Ngwa ngwa ha rara azụ obere ka onukwu si n'etiti ha tiwara ọsọ mee vum. Ndị St. Pat sochiri ya anya n'egbughị oge. Ubi ede niile dị n'ụzọ ha bụ nzọpịa nzọpịa. Onukwu lagidere ndị St. Pat ọsọ ganye na o ruo be nna ya. ozigbo nwa mmụọ wụrụ aja ngwurube ezi ukwu ka o miri ala mmadụ atọ ndị isi ekwe ọnwụ kachiri ntị soro onukwu wụọ aja ngwurube ezi ukwu kachie ntị soro nwa mmụọ mie ala mpiti ekwe mkpu pụrụ ndị St. Pat n'ọnụ ihe anaghị eme na mbụ emeela n'ala ụmụ mmadụ Ụkọchukwu St. Pat na ndị agha okwukwe mmadụ abụọ efunyụọla anya n'etiti ehihie ebe ha na-achụ diọkpara Ojimkpọ. Agụ nkwọ ahapụla ọkụkọ buru ogwumagana, ụzụ tụrụ n'elu wee tụọ n'ala. Ndị St. Pat ahụghị ọnụ ha ji akọ ihe mere ha. Onye a kọọrọ ihe mere ụkọchukwu ahụghịkwanụ ihe ọ sara ndị St. Pat. abalị abụọ zuru ezu agaala anya ahụghị ngụ anya ahụghị akpa ube ala igbo niile na-agba ghara ghara ọdachi dakwasara ụkọchukwu ka onye ọbụla na-ekwu maka ya ndị agbata obi ma ndị mba ọzọ bịara were anya ha hụrụ o mere ndị na nka n'anya o mere agụrụ ụzọ Igbo na Osenabọ ogige St. Pat niile dịka ebe a wụrụ mmiri oyi anụ ufe ndị so eme na St. Pat na-ekpo ọkụ fefuru efefu ewu na atụrụ ndị ụka jiri nye onyinye dara ogbi ka a ga-asị na ha dum ma na nnukwu ihe mere ndị St. Pat aghọtaghị ụdị ụyaka dakwasịrị ha ndị sị na ekpere bụ ọgwụ ha gwọrọ ahụghị ọnụ ha ji kpee pịm ndị ji ụkwụ azọgbu ekwensu chọpụtara na mmụọ a kpọrọ ekwensu abụghị nsogbu ha oriakụ ụkọchukwu ka ya bụ ihe na-ewutekarị o nweghị ihe mmadụ kwuru na-aba ya ntị ihe ọ chọdebere bụ iji anya ya abụọ hụ di ya Kedu ka di m siri funyụọ anya n'etiti ehihie? Nke a bụ ajụjụ ọ na-ajụrịrị. Ndị ọ na-ajụ enweghị ihe ha sara ya. O nweghị onye ya bụ ihe nyere ọnụ. Ọ bụghị ndị ntọ tọọrọ ụkọchukwu. Ọ bụghịkwanụ ndị a kpọrọ unknown gunmen ji ya. Ụkọchukwu St. Pat, ọ kpacha anya soro Onukwu tinye isi n'ala mmụọ. ajụjụ karịrị akarị onye a jụrụ ọ jụọ ibe ya ụfọdụ bodoro ihu n'ala ụfọdụ buru aka n'isi ihe ka nte abakwutela nte n'ọnụ ọtụtụ n'ime ndị St. Pat na-ahụta ya na amagedọn a na-ekwu okwu ya abịala ndị akamilụlọ na-agbarịrị ama na St. Pat bụ ọbịara be onye bịagburu ya mana nke ọbụla bụ ya o doro ndị Igbo anya na ọnwụ gburu ụkọchukwu St. Pat agaghị emere mmadụ nkịtị ebere St. Pat abịagbuola eze ukwu bịagbuo ojimkpọ na mmụọ ibe ya mkpukpu pụrụ St. Pat n'azụ bụ nke mmadụ ahụbeghị ndị soro chụọ Onukwu ngwongwo ọsọ amaghị ka ya bụ ihe siri mee Kati aghọtabeghị onwe ya nke o ji aghọta ihe mere ụkọchukwu na ndị St. Pat abụọ ndị ọzọ. Ihe m chetadebere bụ na anyị chụrụ nwa mmụọ gbaba n'ọdọ achara. Brọda Simon na ụmụ okorobịa ibe ya bu ụzọ jitọrịa Onukwu n'ime ogige St. Pat tupu ọ mịchapụ ha n'aka ma zọba onwe ya. anyị chọrọ onukwu ihe nkịta na-achọ ọkpụkpụ n'ọdọ achara iwe ka ụmụ okorobịa jiri tụnye ọdọ achara ọkụ ọdọ achara gbara ọkụ pịa pịa n'anya anyị nwa mmụọ anyị chere na ọkụ agbapịala waritere ma buru ọkụ juru ya ahụ lachapụ ọsọ anyị chụrụ onukwu na ọkụ ya gbapụta n'ụzọ waya Onukwu tinyere isi n'ụzọ si St. Pat gbada iyi ọcha, anyị soro ya tinye. Ọ kụnyere warawara ụzọ gbadara ududo nka, anyị soro ya kụnye. Ozigbo nwa mmụọ wụrụ aja ngwuru be Ezeukwu ka o miri ala. Ụkọchukwu na mmadụ abụọ ndị ọzọ kachiri ntị soro Onukwu wụọ aja ngwuru be Ezeukwu. kachie ntị soro nwa mmụọ tụọ ọnụ akụkọ ndị St. Pat na-anụ n'ọnụ kati na-agba ka ochie gwongworo kati nke a na-akpọ katikis bụ onye ha nwere olileanya ga-agwa ha ka ọsọ St. Pat na onukwu siri mee mana ndị jụrụ ya ajụjụ ka ha mara ụzọ ha ga-esi wee chọwa mmadụ atọ furu efu enweghị ihe ha ghọtara n'ọnụ kati Akụkọ Kati na-akọrọ ha dị ka akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ a na-akọrọ ụmụaka bịara egwu ọnwa. Oriakụ Ụkọchukwu ji iwe gwa ndị na-ege Kati ntị na Kati na-aṅụ mkpụrụ mmiri. O nweghị onye tara nwaanyị ụta. O nweghị onye gwara ya na o kwuwara ọnụ maka na ha ghọtara na oke ibili ọbụla di ya tụrụ ọnụ n'etiti ehihie ga-ekwufierịrị ọnụ. Kati bụ onye na-esote ụkọchukwu dịka ndọrọ ndọrọ siri gbata kwụrụ na St. Pat. Okenye ka ọ bụ mana o nweghị ike ịkọwa ihe mere mmadụ ịtọ ọ na-eso n'azụ mgbe ha chụrụ onukwu ruo aja ngwuru be Ezeukwu. Akụkọ onye nke a na-akpọ Brọda Simon enweghị isi mbido nke o ji enwe isi njedebe. Aka na ụkwụ na-ama Brọda Sai jijiji eri abalị abụọ ahụ. Akpata oyi juru ya ahụ. Ihe na-apụrịrị Brọda Sai n'ọnụ bụ rapture. Brọda Sai, gịnị mere ụkọchukwu St. Pat? Rapture. Ụkọchukwu o miri ala ka ọ rọgoro eluigwe? Rapture. rapture ọ bụ na St. Pat ka ọ ga-ebido onye isi ndị nna na-agba brọda Sai ajụjụ ọnụ o nweghị ọkpa okwu si n'ọnụ Simon o ji aka Simon na ahụ ọma jijiji ya na-egosi na ọ ga-abụrịrị nnukwu ihe mere onye isi ndị nna n'onwe ya achọghị iji ntị nụ na ụwa mmebi ma ọ bụ rapture eruola nso. N'uche nke ya, ọ bụrụgodu na rapture a na-ekwu okwu ya bụ eziokwu, ọ bụghị n'ala Igbo ka ọ ga-ebido. Ajụjụ karịrị akarị mana ahụghị ụsa. Ụmụ mmadụ aghọtaghị ya bụ ihe arịma Kedu ka a ga-esi akọ na ụkọchukwu St. Pat tụrụ ọnụ? Ọ na-atụ ọnụ ọ bụ eyi